An deacracht ná an taighde teacht ar na fíricí seo agus tá dua áirid ag baint leis sin. Abair, tá sé níos éasca fíricí a aimsiú faoi faoinar tharla ar mhór-roinn na hEorpa ná in Éirinn. Abair, tá pictiúirí againn, tá, tá péintéireachtaí, dealbha, eh, caisleáin, eh, atá fós mar a bhí in an-chuid den Eoraip. Is féidir breathnú ar na pictiúirí, Bruegel, eh, Rubens, Rembrandt, é sin uilig. Níl pictiúirí den chineál sin ar fáil, eh, i gcomhair, eh, i gcomhair na nGael, stair na nGael. An-sciobthaí nuair a bhíonn tú ag plé le stair na nGael, le Gaeilge, tá tú an-ghar go na bunfhoinsí. Ní fada go mbeidh tú sáite sna bunfhoinsí, ní fada go mbeidh tú sáite sna láimhscríbhinní. So, tá deacracht, tá dua. Now, dar liomsa gur pléisiúr mór é seo, bheith ag plé le seandánta, abair, ag iarraidh iad a thuiscint sa Ghaeilge Chlasaiceach. Tá an-phléisiúr ag baint leis sin. Ach tá rudaí ar fáil, is féidir tátal a bhaint as rudaí. Dhá fhoinse a luafainn, abair, ná Fernand Braudel, scríbhneoir, staraí, a scrígh go leor faoin saol coitianta, Agus ó thaobh saol coitianta na hÉireann mar a bhí fadó, Caoimhín Ó Danachair a scrígh leabhar faoi cé mar a mhair daoine, cén saghas bia a d'ith siad. Is féidir cuairt a thabhairt ar áit. Bíonn sé sin an-fhiúntach dar liomsa mar tá, faigheann tú atmaisféar, b'fhéidir nach mar a shamhlaigh tú é atá in áit dáiríre. Bailíonn tú smaointe, Ó, féach, tá, feiceann tú rud agus tú thar lear nó ag gabháil ar cuairt ag áit éigin in Éirinn, nó feiceann tú rud, Á! agus fásann cuid den scéal as sin, b'fhéidir go bhfásfadh scéal iomlán as. So, déanann tú taighde, tá foláireamh amháin a deirim faoi cúrsaí taighde, toisc go gcaitheann tú dua leis, toisc go gcaitheann tú am leis, toisc go bhfuil rud mór i gceist leis an taighde, tá fonn ort an taighde ar fad a chur sa leabhar. Ní gá go n-oibreodh sé ó thaobh an scéil dó, ó thaobh an fhicsin dó, ó thaobh na pearsana dó, go n-inseofá cén chaoi a go ndáiríre a réitítí béile áirid nó cén cineál ceoil a bhí á sheinm ina leithéid seo d'áit nó cén amanna, yeah, d'fhéadfá an-scéal a dhéanamh dhó ach amanta, no, caithfidh tú gearr, no, tá 's a'msa, d'éirigh liom aon abairt amháin a bhaint as trí lá taighde. Bí sásta leis sin. Ná loit an scéal le an iomarca taighde. Arís, is féidir an-chuid a chur in iúl leis an bhfrása beag, abair, samhlaím Stendhal, an scríbhneoir Francach, ag cur síos ar Chath Waterloo. Tá sé in ann níos mó de uafás na cogaíochta a chur in iúl tríd an phearsa aige ag cloisteáil na buamaí ó i bhfad, Ní gá páirt a ghlacadh sa gcath, ní gá an fhuil a fheiceáil, ach an tormán, an imní a thagann ar an bpearsa nuair a chloiseann sé an tormán, tá sé sin beagnach chomh éifeachtach céanna. Ní gá cur síos a dhéanamh ar cén chaoi a ndéantaí coinnle fadó, is leor a rá gur tháinig sé isteach sa seomra agus gur las sé coinneal. Ceist eile, ar ndóigh, cén chaoi ar las sé an choinneal? An raibh maitseannaí ann an t-am sin? Níl fhios agam. So, eh, ansin, eh, arís foinsí, ach caithfidh tú bheith cúramach faoi na foinsí. Seo, em, foinse amháin, cheapfá go bhfuil gach rud anseo, eh, Voltaire, Oeuvres historiques, saothar staire Voltaire, cur síos aige ar Cath Fontenoy, mhair sé ag an am, labhair sé leis na daoine a bhí páirteach agus tá scéalta scéilíní freisin, go leor acu sa chur síos ar an gcath ag Voltaire. Ceann de na cinn is cáiliúla ná gur tháinig an Milord Charles Hay, duine de na ceannairí Sasanach, chun cinn nuair a bhí an dá airm druidte le chéile, tá pictiúr agam anseo dó, féidir sin a fheiceáil, pictiúr cartún a rinneadh den eachtra seo a bhfuil cur síos ag Voltaire air agus deir an an Sasanach Messieurs les gardes françaises tirez, sé sin, a dhaoine uaisle, a Fhrancaigh uaisle, scaoiligí!

beag staraí sa lá atá inniu ann a déarfadh go bhfuil sé sin fíor, gur, gur tharla sé sin, dáiríre, sa chath. Tusa an scríbhneoir ficsin, mar sin. Má úsáideann tú an eachtra beag sin, de, ó, Voltaire a scríobh, bhí sé beo lena linn, labhair sé leis na daoine a bhí páirteach, na, na, na, na ceannairí, Bhí a fhios aige, bhail, caithfear a bheith cúramach mar b'fhéidir nach in í an fhírinne iomlán. So tá deacracht ag bhaint leis na foinsí a úsáid. Dar liomsa go ndeachaigh Seán Ó Faoláin agus ina dhiaidh sin Brian Friel amú go mór, gur ghlac siad le páipéirí stáit Shasana mar chur síos cruinn ar iompar Uí Néill nuair a bhí sé sa Róimh. Tá léamh eile ar fad ar céard a tharla sa Róimh aimsir Uí Néill le hAodh Ó Néill agus mar sin de. Cé na foinsí a bhí ag na Sasanaigh? Spiairí. Céard eile a déarfadh spiairí ach an rud a theastaigh óna gcuid ceannairí, sé sin na Sasanaigh, a chloisteáil? Agus bhí, tá sé casta, Bhí i bhfad níos mó ag tarlú sa Palazzo ina raibh Ó Néill agus an Ardeaspag Ard Mhacha ina gcónaí ag an am sin. Cúpla rud eile maidir le scríobh an fhicsin. Mar a deirim, sa choinbhinsiún áirid seo tá tú ag plé le scéal réalaíoch. Mar sin tá rudaí áirid i gceist, mar a bheifeá ag súil i scéal nó in úrscéal réalaíoch, forbairt na gcarachtar, Agus nach bhfuil sé go hálainn nuair a thagann forbairt ar phearsa sa scéal mar gheall ar gur thit cúrsaí staire amach díreach mar a thit. Foghlaimíonn an phearsa de bharr go gcaithfidh sé aghaidh a thabhairt ar pholaitíocht a linne, ar chruatan a linne, ar ghorta a linne, ar chogaíocht a linne. D'fhéadfadh sé freisin go bhfuil. eachtraí áirid ag tiomáint an phlota sa scéal staire. Cén fáth nach féidir leis an príomhphearsa dul le troid? Mar gheall ar go bhfuil síocháin i réim san Eoraip anois. Níl Rí na Fraince, Rí na Spáinne, an Pápa, an tImpire, níl éinne, Rí Shasana, níl éinne ag iarraidh cogaíocht. Cruthaíonn sé sin deacracht mar sin don phríomhphearsa atá ag lorg cogaíochta. Ceist an scéal réalaíoch, bítear ag súil go mbeadh cur síos ar rudaí, blas an bhia, an baladh a bhí sna sráideanna, an fhuaim a chloistí, caiple. Is cuimhneach liom dul ag Museum Thomas Mann i Lübeck is bhí téip ar fáil. Agus tháinig tú isteach sa teach, séard a chuala tú ar an téip, ar an bhfuaim seo, fuaimrian seo, ná capaill agus carrannaí ar an tsráid lasmuigh. Tá na rudaí sin i gceist leis an scéal réalaíoch agus caithfidh tú iad a fháil freisin, ó thaobh coinbhinsiún de, sa, san úrscéal staire. Tá mé ag teacht gar do, do, do deireadh an ruda agus níor mhaith liom críoch a chur leis an gcaint seo gan, Focail a rá faoi chúrsaí teanga. Cén teanga nó cén saghas, cén stíl, cén focail, cén cén teanga a úsáideann tú? Abair tá tú a scríobh úrscéal faoi Flann Fína a bhí ina dhiaidh sin théis dó staidéar a dhéanamh in Éirinn chuaigh sé ar ais go Sasana agus bhí sé ina ina rí ar Northumbria, Aldfrith. An bhfuil Aldfrith chun Seana-Ghaeilge a labhairt sa leabhar seo? Ní thuigfeadh mórán daoine é. Ach mar sin fhéin, sin an teanga a bhí aige. Má tá tú ag iarraidh bheith dílis don tréimhse, caithfidh tú cur in iúl ar bhealach éigin gur Sean-Ghaeilge a bhí dhá labhairt. Tá sé i gceist i Scéal Tóir na Litreach Lúcás Uí Bhriain a scríobh mé féin go bhfuil Dubhaltach Mac Fhirbhisigh ag scríobh, ach tá sé deacair go leor cuid de Ghaeilge an Dubhaltaigh a thuiscint. Mar sin féin, d'úsáid, chaith mé isteach cúpla frása anseo is ansiúd. Déarfá go bhfuil sé sin deacair ach an scéal eile liom ansin, Fontenoy, rinne mé iarracht Gaeilge na Mí san ochtú haois déag a scríobh, Gaeilge liteartha Chontae na Mí san ochtú haois déag a scríobh. Tá daoine a dúirt go raibh sé deacair go leor ach bhain siad an-sult as é léamh. So, arís is tomhas é sin, caithfidh tú an an teanga a thomhas. Ceann de na rudaí b'fhéidir ar cheart duit a sheachaint ná focail a úsáid atá mí-aimsire, cosúil le rudaí a chur isteach sa scéal nach raibh ann ag an am, cosúil le Bíon Mhór a bheith ar an bhfón póca nó le, sin áiféiseach, ach leithéidí sin, buataisí in ionad bróg agus mar sin. Gloine sna fuinneogaí nuair nach raibh gloine sna fuinneogaí. Smaoinigh ar an bhfocalstór a úsáideann tú. So, abair, rúnaí, focal rúnaí, focal cóipleabhar, eh, focal gruagaire. Is focail de chuid na fichiú aoise iad sin. Níl mé ag caint ar ríomhairí agus fónanna póca, tá mé ag caint ar focail eile, b'fhéidir, a ndéanann muid talamh slán de go raibh siad sa Gaeilge le fada. An focal a bhí ann fadó ar rúnaí ná rúnaire. Eh, agus ar ndóigh brí difriúil a bheith le focal. Brí eile a bhí leis an bhfocal eh, oireachtas, filíocht, Fadó, seachas mar atá anois, an focal taifead, tá mise dhá thaifead seo, scannán á dhéanamh nó físeán á dhéanamh seo. Tá, ní shin é an focal, an bhrí a bhí le taifead céad, dhá chéad bliain ó shin. So tá mé tagtha ag deireadh an phíosa cainte seo faoin bhficsean staire. Tá roinnt rudaí ráite agam go háirid, go bhfuil sé casta, ach is dúshlán é agus dar liomsa gur dúshlán thar a bheith pléisiúrtha é. Ar go leor leor bealaí, turasanna taighde, tréimhsí taitneamhacha i leabharlanna, cuardach ar an idirlíon, b'fhéidir nach bhfuil sé sin chomh taitneamhach i gcónaí ach tá an-phléisiúr ag baint leis, pléisiúr ag baint le do chuid taighde a roinnt le daoine, eolas a fháil. Tá mé thar a bheith buíoch do na daoine a luaigh, abair, na pictiúirí a rinneadh san Ísiltír, daoine a luaigh cúrsaí teanga liom. Tá mé go mór faoi chomaoin ag na daoine ar phléigh mé na cúrsaí seo leo agus a bhfuair mé an-eolas uathu mar gheall air seo is siúd. Amanta níor thuig siad go raibh siad ag tabhairt an eolais sin dom ach d'éirigh liom leas a bhaint as agus chuaigh sé chun tairfe na leabhar. So tá taighde le déanamh, tá an tsamhlaíocht le húsáid, an tsamhlaíocht le cur ag obair. An taighde a dhéanamh, an tsamhlaíocht a chur ag obair, beidh leat.